Ne tɔgɔ ye docteur Mariko Mohamed ne mali dɔgɔtɔrɔ ye n bɛ baara kɛ Sikaso hôpital la n bɛ faransi yan présentement ka dɔ fara n ka dɔnniyaw kan n bɛ jabɛti ni bana minnu n'a bɛ f'olu ma ko hɔrɔmɔni banaw n'olu bɛ taa folobanaw ni bana wɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna la olu furakɛli la donc euh, ne ye spécialiste o la a bɛ f'o ma ko endocrinologie diabétologie jabɛti bɛ se ka définir euh, bamanankan na Simplement ɛɛ sukaro bana de don donc ni sukaro cayara farisogo la a bɛ fɔ o de ma ko jabɛti a bɛ dɔn cogoya min na k'a fɔ ni jabɛti b'i la o ye ɲɛgɛnɛkɛba mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a jateminɛ i la k'a fɔ ko i tun tɛ ɲɛgɛnɛ hakɛya min kɛ i commencera k'o daminɛ ɛɛ ani i bɛ ji min kosɛbɛ bon ani ɛɛ i yɛrɛ bɛ k'a ye i bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ mais en même temps i bɛ ka fasa aussi donc olu de ye jabɛti signe yɛrɛ yɛrɛw ye mais signe fila bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw yɛrɛ pousser ka taa dɔgɔtɔrɔso la o ye ɲɛgɛnɛkɛba ani ji min ba donc n'olu signe fila fila bɛ mɔgɔ mɔgɔ yɔrɔ la i kan ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ ma a ma fɔ ko jabɛti b'i la dɛ mais ka se k'a lagɛ contrôle dɔrɔn kɛ k'a lagɛ eh, i ka sukoro bɛ niveau jumɛn na donc o yɛrɛ laɲinilen don mɔgɔw fɛ minnu ni jabɛti bɛ minnu ka du kɔnɔ ɛɛ ni jabɛti kɔni bɛ mɔgɔ la a bana min don a bɛ se ka kɔlɔkɔli wɛrɛw lase i ma n'a bɛ fɔ olu ma ko complication mais jabɛti min n'a bana furakɛlen don n'a sukoro bɛrɛbɛnnen don bon olu jabɛtitɔw n'olu yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ ye ko jabɛti bɛ n na mɔgɔ t'a dɔn ko jabɛti b'u la mais jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na k'a fɔ ko n'u ka jabɛti furakɛlen tɛ eh, fɛn minnu bɛ f'u ye jabɛti furakɛli kɔnɔna na k'u k'olu labato n'u t'olu labato ni eh, furaw sɛbɛnlen don u kun u tɛ furaw ta a tacogo la Donc ça veut dire que u ka jabɛti controlelen tɛ donc ni jabɛti controlelen tɛ a bɛ na ni kasara dɔw ye farisogo la bon n'olu kasaraw n'an da bɛna so olu ma dɔɔni ɛɛ olu ɲɛ tiɲɛ b'o la rein tiɲɛ b'o la tension ko b'o la ɛɛ sentigɛ b'o la ɛɛ dusukun tiɲɛ b'o la n'o bɛ kɛridimiw ye donc ale ni nerf dimiw donc a bɛ se k'olu bɛɛ de lase mɔgɔ ma donc olu fɛnw faralen ɲɔgɔn kan eh, o bɛ se ka défaut don mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ la dɔɔnin ou sinon kosɛbɛ yɛrɛ parce que n'a fɔra ko mɔgɔ min ka baara ye eh, masɔnya ye ko i sen tigɛra bon i ka baara kɔni sababu bɛ se ka dan sentigɛ in o ma donc olu ye a A complicationw ye a kasaraw ye minnu bɛ se ka défaut don mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ la jabɛti suguya ka ca ɛɛ mais an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ ka faamuyali kɛ minnu na suguya fila bɛ yen minnu ka ca n'a tɔ bɛɛ ye bon mun ka ca ni jabɛti yɛrɛ bɛɛ ye fɔlɔ jabɛti tɔw bɛɛ ye o ye jabɛti mɔgɔkɔrɔba jabɛti ye n'a bɛ f'o ma ko diabète de type 2 o jabɛti in o bɛ généralement mɔgɔ minɛ mɔgɔ minnu kɔrɔlen don minnu bɛ san bi naani ninnu na donc a ka teli ka olu de sɔrɔ bon eh, o kɔfɛ jabɛti mun bɛ da o kan o ye f'o ma ko diabète de type 1 o ye denmisɛnnin jabɛti ye denmisɛnnin minnu ni bana in yɛrɛ bɛ olu joli de la n'a bɛ f'o ma ko maladie auto-immune donc olu de bɛ se ka o diabète de type 1 kɛ bon jabɛti fila kɔfɛ n'an ye mun fɔ sisan jabɛti wɛrɛ bɛ yen minnu ye muso kɔnɔma ka jabɛti ye a bɛ f'o ma ko diabète gestationnel jabɛti wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ni bana wɛrɛw donnen don ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ olu ma euh, peut-être pancréas n'o ye samanɛnɛ ye euh, bɛ se ka kɛ cancer ou bien euh, fɛn wɛrɛw ye minnu bɛ se k'o toucher directement donc a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ kɔnɔnaw ye komi n y'a ɲɛfɔ cogo min daminɛ na eh, bana hormonali ninnu ye a bɛ fɔ olu ma ko maladie hormonale donc euh, olu fɛnɛ bɛ se ka na ni jabɛti ye donc olu bana nasɔnw ka ca eh, jabɛti wɛrɛw bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko jabɛti génétique o fɛnɛ jabɛti génétique ninnu u bɛ denmisɛnnin toucher comme a bɛ mɔgɔkɔrɔba toucher bɛ fɔ o ma généralement diabète monogénique bon olu kɔni exploration na a bɛ dépend bana bɛ daminɛ cogoya min na mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba don ou bien denmisɛnnin don ni jabeti bɛ i ka du kɔnɔ et que ni a furakɛ cogoya olu fɛnɛ na hukumu kɔnɔna la olu bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ orienter k'a fɔ ni jabeti bɛ se ka kɛ jabɛti monogénique Voilà. Mais sinon, euh, classiquement, diabète fila mun kan ka retenir kosɛbɛ o ye diabète de type 1 ye ani diabète de type 2 donc diabète de type 2 de ye diabète min ye mun ka ca diɲɛ mun wɛrɛlen don diɲɛ fan caman n'a fɔra ko sugoro n'a fɔra ko sugoro eh, diabète mɔgɔ hakili bɛ taa sugoro dunba la eh, bon o kɔni question sa a bɛ na kuma caman Mais il faut savoir que c'est vrai que euh, sukorodunba bɛ na ni jabɛti ye parce que mɔgɔ min bɛ sukoroba dun n'a tɛ bouger kosɛbɛ bon sukoro in bɛ yɛlɛma ka kɛ on b'a fɔ o ma ko graisse donc ka déposer foie ni muscles ni euh, nugu kan donc olu de bɛ se ka kɛ ni kɔlɔkɔlɔ ye minnu bɛ na ni ɛɛ pancréas n'o ye samanɛnɛ ye ka défaut don o ka baara la donc n'o kɛra e bɛ sukoro minnu dun o sukoro tɛ yɛlɛma o de bɛ na ni sukoro caya ye bon jabɛti kɔni ni sukoro kɔni parce que sukorobana de don donc n'a b'i la eh, i kɔni kan ka sugoro kɔni to yen parce que sugoro yɛlɛli b'a yira k'a fɔ ko i farisogo tɛ sugoro de supporter kosɛbɛ eh, supporteli tɛ sa mais k'a t'a yɛlɛma donc n'a tɛ yɛlɛma i kan ka sugoro dun kɔni nɛmɛ nɛmɛ donc jabɛti ni sugoro kɔni tɛ bɛn tɛ bɛn yɛrɛ yɛrɛ de voilà

olu yɛlɛmani ka gɛlɛn farisogo ma kosɛbɛ ni jabɛtitɔ kɔni y'o dun yɛlɛmali cogo t'a la a bɛ mɛn farisogo la donc rein b'a essayer k'a labɔ bon olu de bɛna ni ɲɛgɛnɛ kɛ caman yɛrɛ ye yiriden sugoro ninnu olu bɛ yɛlɛma mais a bɛ temps de ta farisogo la dɔɔni donc n'i y'a caman fɛnɛ dun a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ye k'i ka sukoro fɛnɛ layɛlɛ donc jabɛti kɔni hukumu kɔnɔna na sukoro jɛman n'o bɛ feere an ka butitigiw ni an ka alimentation na ni boisson ninnu na olu sogoro dunni tɛ bɛn parce que yɛlɛmacogo t'a la farisogo la n'i y'a dun a bɛ labɔ de rein b'a labɔ donc o bɛ rein fɛnɛ bila baara la kosɛbɛ n'a b'a degun a ka baara hukumu kɔnɔna la sinon yiriden ni jabibi ni mangoro ni nemuruba ninnu olu la dagalen don jabɛtitɔ ka o dun mais hakɛya de b'a la a y'a ɲɛfɔ cogoya min na n'a ye hakɛya dɔ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ problème ye ka jabɛti layɛlɛn k'i ka sukoro cɛn donc k'i sigi yiriden kan ka to ka eh, yiriden tasafa yiriden na ka to k'o dun o fɛnɛ o tɛ bɛn dɛ sani jabɛti k'i sɔrɔ eh, a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko les mesures préventives ka baara kɛ baara minnu bɛ jabeti i tanga jabeti ma bɔn olu baara ninnu yɛrɛ fɔlen don ka di mɔgɔw ma minnu n'u fɛ yen nɔ ni jabeti bɛ u ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ jabeti bɛ fa la jabeti bɛ ba la donc ni o b'i ka du kɔnɔ ten cogoya la ɛɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye que e yɛrɛ fɛnɛ exposé n'a bɛ f'o ma prédisposition génétique donc n'olu b'i ka du kɔnɔ i kan ka se ka ɛɛ nin mesure ninnu de tanga n'o ye ɛɛ sukorodunba ɛɛ an y'a ɲɛfɔ cogoya min sukoro jɛman kɔni dunni kɔni o yɛrɛ kɔni man ɲi naturellement ɛɛ mais yiriden n'i bɛ yiridenw fɛnɛ dun i b'a bɔ ɲɔgɔn na parce que an b'a an da ma s'a ma mais yiridenw fɛnɛ timiya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ yiriden dɔw bɛ yen olu ka timi kosɛbɛ dɔw bɛ yen nɔ olu man timi kosɛbɛ mais minnu ka timi kosɛbɛ i b'a fɔ logo ninnu bon hali banani eh, banani ninnu fɛnɛ ka timi olu dunniba fɛnɛ bɛ se ka sukoroko sukoro yɛlɛ ni jabɛti b'i la mais ni sukoro ni jabɛti t'i la i bɛ se k'a dun dɛ i bɛ se k'a dun ɛɛ problème tɛ yiriden dun na ni jabɛti t'i la mais hakɛya jɛn fɛn o fɛn hakɛ de ka ɲi a la voilà mais sukoro jɛman in kɔni ɛɛ jabɛti b'i la o jabɛti t'i la o ɛɛ vraiment i kan ka se ka hakɛ don a dunni fɛnɛ na n'i bɛ se k'a yɛrɛ dabila k'a yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye parce que en réalité mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ɛɛ sukoro jɛman dunni ɛɛ bénéfice ba t'a la parce que an bɛ sukoro sɔrɔ fɛn wɛrɛw la mun tɛ sukoro jɛman dunni ye spécialement n'i ye ɛɛ to dun n'i ye ɛɛ basi dun ɛɛ n'i ye malo dun ɛɛ sukoro b'o la n'a bɛ f'o ma ko saccharose olu bɛ se ka mago ɲɛ i bɛ sukoro jɛman mun dun u b'o mago ɲɛ donc sukoro jɛman dunni ye luxe de ye c'est juste ka dumuni da dumuni timiya da kɔnɔ pour que i ka se k'i ka tew min i ka se k'i ka kafew min mais en réalité euh, moi personnellement je pense que ne hakili la i bɛ se ka olu min ka sɔrɔ euh, sukoro tɛ hali n'i b'a k'a la kana caya kosɛbɛ o bɛɛ bɛ mesure préventive kɔnɔ quoi Adamaden mun ni i ye sukoro sukoro jɛman dunni bila a tɛ foyi cɛ i ka diɲɛlatigɛ la au contraire a bɛ fɛn caman de ɲɛ i ka diɲɛlatigɛ la parce que a bɛ se ka i tanga tangali yɛrɛ tɛ hali n'i y'a sɔrɔ an ye mun fɔ ko prédisposition génétique bɛ yen k' i ka jabɛti kɛ bon mɔgɔ min ye sukoro jɛman dunni dabila ka sport ni fɛnw kɛ k'a ka alimentation contrôler c'est sûr que hali ni jabɛti b'i minɛ ɛɛ a t'i minɛ joona quoi donc a bɛ se k'i minɛ tagalen na ɲɛfɛ parce que kɔrɔ fana y'a dama bana ye samanɛnɛ an da sera mun ma o bɛ se ka dɛsɛ o bɛ dɛsɛ diɲɛlatigɛ tɔ fɛn bɛɛ bɛ dɛsɛ mais ka olu dunni sukoro yɛrɛ dunni dabila déjà a b'ale dɛmɛ a ka baara hokumu na parce que n y'a ɲɛfɔ cogo min sukoro wɛrɛw bɛ yen mun tɛ sukoro jɛman in ye parce que ne yɛrɛ b'o de fɔ kuma caman banabagatɔw ye Sro jama in ye sdisirili de ye sadi an ka sro dilanen de don ɛɛ ka se k'a kɛ i b'a fɔ sro nati bɛ to min mɛ yɛrɛli tɛ a yɛlɛmamani ka gɛlɛn faso bolo mɛ n'i b'a dun kaa fɔ k'i bɛ sɔɔri ni fɛnw kɛ a bɛ se ka yɛlɛma mɛ a ɛɛ situ su ka mɛ mɛ an b'a fɔ mɔgɔ ka mɛ sro dun tusu k'i hakili to a la mais en dehors de ça n'i bɛ se k'a bila exceptionnellement ka to ka dun fɛnw na te ou bien voilà mais ka sukoro kɛ timiya kafe timiya sɔgɔmada fɛ ka te timiya i b'a fɔ jimere ka Boissonw min boisson duuru min tile kɔnɔ e dun tɛ sport kɛ i sigilen don i yɛrɛ ma bon c'est comme si i yɛrɛ bɛ ka jabɛti provoquer i yɛrɛ la quoi an ka jamana kɔnɔ kɔni boisson national ka ca fɛn bɛɛ bɛ yan national bɛɛ bɛ yen bon après boisson minnu yɛrɛ bɛ fabriquer sur place olu yɛrɛ bɔlen a kɔnɔ boisson wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ don jamana kɔnɔ bon eh, ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali ye fɛn min ye c'est-à-dire olu ye eh, wariko de bɛ o olu fɛn bɛɛ kɔfɛ mais sinon en réalité a bɛ tiɲɛni don mɔgɔ ka santé kɔnɔna la parce que eh, i k'i ka nemuruba bisi k'o min eh, o ka fisa i ka taa coca bouteille fila saba min tile kɔnɔ parce que olu boisson ninnu filɛ nin ye a bɛɛ ye produit chimique de ye donc fɛn kelen min b'a la a bɛɛ ye fɛn dilannen de ye k'u fara fara ɲɔgɔn kan bon ka tila k'a latimiya kosɛbɛ kosɛbɛ a sukoro ka gɛlɛn fɛn parce que an ka boisson coca boisson nin eh, mun bɛ yen mun bɛ feere fitinin 33 centilitres Eh, o coca in na y a à peu près euh, 10 à 15 morceaux de sucre donc euh, ça, ça fait beaucoup donc mɔgɔ min b'o min kɔni ka tila k'i sigi kɔni an ye mun fɔ sukoro jɛman kan i b'a ye k'a fɔ a tɛ bɛn farisogo la a munumununi n'a yɛlɛmani farisogo la bɛ se ka na ni kasaraw ye donc boisson nasɔn a ka ca mais en réalité boisson ninnu filɛ nin ye a man ɲi a tɛ se ka fɔ dɔrɔn nin mais a man ɲi voilà mais a bɛ kɛ cogo di parce que jamana kɔnɔ contrôle tɛ fɛn camanw na tuguni et puis euh, éducation tɛ yen nɔ derrière ka to k'a fɔ mɔgɔw ye télé la ou bien arajow la euh, boisson minnifɛnw a ka hakɛya dɔn a kana denmisɛnninw bila ka to k'u kɔnɔ fa boisson na cogoya dɔw la donc olu bɛɛ mesure ye minnu kan ka se ka adopter jabɛti hukumu kɛlɛli la bon après boisson olu boisson ninnu kɔfɛ jusw bɛ yen mais o fana na chaque fois il faut que mɔgɔ ka fɛn dɔw fana jateminɛ jus naturel bɛ yen jus naturel fana bɛ yen avec sucre rajouté et sans sucre rajouté donc jus minnu bɛ yen nɔ ni sukoro faralen don olu kan ɛɛ généralement n'i y'a san alimentation na i b'a jateminɛ jus dɔw bɛ yen a bɛ spécifier a kan sans sucre a sɛbɛnlen don a kan naturel sans sucre mais dɔw bɛ yen nɔ a bɛ sɛbɛn naturel avec sucre rajouté donc ni sukoro bɛ minnu na toujours i bɛ hakili to o fana minni na dɔn kosɛbɛ sinon minnu bɛ yen n'olu ye jus naturelw ye sukoro faralen t'a kan bon olu minni ça revient toujours ka yiridenw dun ka fɛnw dun donc a bɛ bɛn o bɛ bɛn ka tɛmɛ toujours sukoro minnu bɛ yen nɔ jus minnu bɛ yen nɔ ni sukoro camanba faralen don a kan n'o bɛ dose wɛrɛw ni fɛnw di conseil min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni sukoro jimafɛn minni ka d'u yɛrɛ ye au lieu que i ka t'i yɛrɛ toujours euh, jusw san i tɛ jus minnu yɛrɛ cogoyaw dɔn ou bien coca minnu minnu euh, c'est bourré de sucre c'est mieux i ka taa ka i yɛrɛ k'i i ka jus dilan a kɛra nimuruji ye o i bɛ se k'o dilan a kɛra eh, zabanjiw ni fɛnw ye i bɛ se k'olu dilan k'olu fɛn donc hali ni a timiyalen tɛ i da kɔnɔ eh, fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ f'olu ma ko jabɛti sukoro i bɛ se k'olu fana kɛ i ka ji la k'a timiya i sago la k'a min o jabɛti sugoro minnu filɛ nin ye olu tɛ sugoro ye olu ye datiminanw dɔrɔn de ye donc a bɛ se ka bɛn kɛ i ka jus la a bɛ se k'i k'i ka dabilenni na ɛɛ voilà donc euh, an ka yiridenw bɛ yen nɔ a bɛ toli u yɛrɛ ma Euh, je pense que nin fɛn ninnu fana kan ka développer dɔɔni pour que euh, sugoro donni boisson ni fɛnw minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ n'an t'a cogoya dɔn ka se k'olu kɛlɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni Ɛɛ bon ɛɛ bi bi in na kɔni jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ani mali kɔnɔ vraiment a jabɛti a mɔgɔ ka ca parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɛɛ mun ye Fédération internationale de diabète ye ni o ye jɛkuluba ye jɛkulu min bɛ jabɛti kɛlɛli hukumu kɔnɔna la olu jɛkulu ye eh, jaabi dɔw di 2019 kɔnɔna la n'o b'a yira k'a fɔ ko eh, jabɛtitɔw bɛ ka caya mali la déjà 2019 kɔnɔna la o, o prévalence n'o ye k'a fɔ ka mɔgɔ i ye mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ ta eh, diɲɛ kɔnɔ eh, on a 10% c'est-à-dire mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ tan bɛ yen nɔ minnu ni jabɛti b'olu la donc o jabɛti yɛrɛ tun o mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan eh, à peu près on était à 360 millions euh, de diabétiques à travers le monde eh, statistiques kɛlen don k'a yira k'a fɔ ni eh, mɔgɔw ma wuli k'u wasa don jabɛti kɛlɛli la dans le cadre euh, ka to ka prévention mesure prévention adopter i b'a fɔ an ye mun fɔ sukoro dunbaw ni ka sport kɛ ka to ka i janto i yɛrɛ la n'olu ma kɛ d'ici 2030 en fait euh, o population dɔ de bɛna fara o kan e camanba de bɛna fara o kan eh, mun bɛna fara o kan afiriki ta ka ca ni diɲɛ mɔgɔw yɛrɛ tɔ bɛɛ ta ye donc n'a fɔra ko afiriki mali b'o la alors que o mali ta prévalence n'i y'o jateminɛ o bɛ 4% de la selon toujours nin jɛkulu in na bon c'est l'occasion pour que mɔgɔ ka se k'a dɔn jabɛti kɔni waratɛlen don diɲɛ fan bɛɛ et a bɛ ka taa de parce que mɔgɔw ka dumunicogo ni fɛn caman falenna o de b'a kɛ k'a fɔ ko eh, prévalence bɛ ka yɛlɛ donc mali la bi bi in na eh, chiffre exactelen tɛ yen k'a fɔ an bɛ se ka mun fɔ mais on, on a des études qui minnu b'a jira k'a fɔ ko prévalence ça tourne un peu autour de de 3 à 4% an bɛ yɔrɔ min na bi o ye o fɛn ye mais peut-être que eh, don nata la la eh, chiffre da bɛ se ka maga olu kan mais pour le moment an bɛ se k'a fɔ ko prévalence bɛ 4% de la Eh, par rapport à la population générale jabɛti furakɛli hukumu kɔnɔna la eh, mali la bi eh, an b'a fɔ ko yɛlɛma donna a la yɛlɛmana yɛlɛma mun donna a la k'a fɔ o ye parce que bi bi in na jabɛti furakɛlibaga cayara Ɛɛ parce que ɛɛ jamana yɛrɛ ye ɛɛ dɔgɔtɔrɔw former o cadre hukumu kɔnɔna la donc bi bi in na an bɛ an ka ca ni mɔgɔ tan ni duuru ye minnu jɛnsɛnlen don jamana kɔnɔ minnu bɛ ɛɛ jabɛti furakɛ donc olu mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan n'u ka dɔnniyaw u kɛlen don ka jabɛti furakɛli sankɔrɔta bi mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a furakɛli toujours problème b'a la dɔɔnin parce que furaw bɛ yen nɔ olu furaw ma se mali la bon parce que a furaw da ka gɛlɛn an ka jamana kɛlen tɛ ka o siraw tagama pour que jabɛtitɔw bɛ se ka se olu furaw ma cogo di parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ olu ka o fura mɔdɛli ninnu u b'a labɔ faransi yan de ka taa n'a ye mali la mais sinon furakisɛ wɛrɛw bɛ yen minnu sɛbɛn jabɛti hukumu na n'olu bɛ yen nɔ mali la depuis wagati jan ni mɔgɔw bɛ k'olu ta et puis ani insuline bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi mali la toujours an bɛ insuline de kan ni insuline ordinaire bon ni a n'a aiguilles ni fɛnw bon an b'olu degré de la bien vrai que insuline kura minnu bɔra jabɛti furakɛli la n'o bɛ f'olu ma NovoRapid ni Levemir ninnu ni lantusi ninnu eh, n'olu de indiquelen don jabɛti furakɛli la bi jabɛti minnu bɛ eh, insulini insulini kan ka kɛ jabɛti minnu na eh, bon olu bɛ mali la mais bɛɛ tɛ se k'a san voilà donc euh, c'est un moment aussi pour interpeller en fait nos autorités k'a f'u ye ko eh, u k'a lajɛ pour que fura ninnu ka se ka se eh, banabagatɔw ka se ka fura ninnu sɔrɔ u bɛ se k'u sɔrɔ cogoya min na u ka se ka a san ka se ka nɔgɔya kɛ o sira fɛ voilà sinon mais bi bi na kɔni avec comment on appelle jabɛti furakɛlaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan parce que bamakɔ n'i ye bamakɔ ta dɔrɔn k'a lajɛ déjà mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ka ca bon bamakɔ de fɛnɛ ye mali dugu ye dugu min fɛnɛ mɔgɔ ka ca yɔrɔ min na bon déjà dɔw bɛ segu dɔw bɛ sikaso dɔw taara kɔsa in na j'espère que olu bɛna bila ka taa kayi ni mopti donc voilà donc furakɛli la bi bi in na kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra mais halisa belebeleba bɛ yen minnu kan ka kɛ jabɛti bɛ furakɛ cogo di ɛɛ a fɔlɔfɔlɔ ye ɛɛ fura minnu tɛ fura tali hukumu kɔnɔna tɛ o ye régime ye an da ser'o ma donc o régime kɔnɔna la i bɛ dumuni minnu kɛ i kan k'i hakili to olu la donc sukoroko kɔni sukoro jɛman o tɛ bɛn Donc nemuruji ni fɛn ninnu ɛɛ nemuruba ninnu olu bɛ se ka dun kelen fila tile kɔnɔ ɛɛ n'a se bɛ mun ye bon après ɛɛ a traitements na n'a ye n'o ye ɛɛ furaw ye olu bɛ dépend ni diabète modèle min b'i la ni mɔgɔkɔrɔba diabète don an da sera a ma ko diabète de type 2 n'o don bon furakisɛw faralen régime kan olu bɛ se ka sukoro bɛrɛbɛn bon mais kuma dɔw la a bɛ ye k'a fɔ ko o régime ni furakisɛw faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ la sukoro tɛ bɛrɛbɛn donc o kɔrɔ de ye ko samanɛnɛ vraiment a dɛsɛlen don kosɛbɛ donc ko ka a madɛmɛ ni samanɛnɛji ye n'o bɛ f'o ma ko insuline donc o de b'a kɛ jabɛti type 2 dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko pigirini b'u bolo insuline b'u bolo donc u bɛ ka insuline kɛ bon wagati dɔw la yɛrɛ a fila bɛɛ bɛ se ka comprimé ni fana ni pigirini fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye metformine ni bon peut-être que fura wɛrɛw bɛ yen nɔ k'olu fana ni pigirini fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ mais ni jabɛti Euh, type 1 n'o ye denmisɛnninw ka jabɛti ye parce que o jabɛti la en fait samanɛnɛ tɛ yen nɔ tuguni an ye mun fɔ bana samanɛnɛ bɛ yen mais samanɛnɛ bɛ ji mun bɔ o ji bɛɛ bannen don pepepepe donc olu ka jabɛti kɔni bɛ furakɛ ni insuline de ye furakisɛ ko t'a la mais insuline de bɛ d'olu ma donc o de la denmisɛnnin caman bɛ yen denmisɛnnin jabɛtitɔ ninnu bɛɛ bɛ pikirini de kɛ o bana in o parce que a bɛ dépend bana yɛrɛ nacogoya la ɛɛ maladie auto-immune bɛ yen nɔ o de bɛ se ka farisogo samanɛnɛ kɔnɔna la ɛɛ cellule minnu bɛ yen n'olu bɛ ɛɛ insuline fabriquer k'a dilan k'a bila farisogo la pour que a ka se ka taa sukoro bɛrɛbɛn bon olu bɛ dɛsɛ carrément donc insuline tɛ sécréter donc o la sisan an bɛ insuline de di olu ma pour que ka se ka olu ka baara euh, cellule minnu dɛsɛra k'u ka baara falen k'o kɛ bon muso kɔnɔma jabɛti kɔni o fana bɛ furakɛ o furakɛcogoyaw fana o bɛ furakɛ i b'a fɔ diabète de type 2 sauf que pour le moment dugu dɔw bɛ furakisɛ di o la mais ɛɛ o furakisɛ diliw a ma dɔgɔtɔrɔw bɛnnen t'a la fɔlɔ mais a traitement fɔlɔfɔlɔ kɔni ye ɛɛ régime de ye donc euh, n'i ye régime bato k'a fɔ ko régime sera k'i ka sukoro bɛrɛbɛn parce que ale jabɛti ye jabɛti mun ye ɛɛ muso kɔnɔma muso yɛrɛ dɔrɔn tɛ Parce que conséquence fana bɛ yen nɔ den kan donc mɔgɔ fila a b'a fɔ jabɛti kelen mɔgɔ fila donc n'o don o furakɛli kɔnɔ hukumu kɔnɔna la fura de bɛ d'u ma fura mun tɛ muso degun mun tɛ den fana degun a ka formation na Ee an balimamusow a man d'u ye tuma dɔ n'i ye insuline ko kuma f'u ye mais o insuline yɛrɛ de ye a fura ye parce que o a tɛ jabɛti a bɛ jabɛti bali ka kasara lase den ma et en même temps ka muso yɛrɛ fana bali a ka se ka complication kɛ a ka grossesse kɔnɔna la et pour que diabète in yɛrɛ kana se ka taa ɲɛfɛ euh, voilà na diabète wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'an y'a fɔ olu ma diabète monogénique ni fɛn ninnu souvent comprimé bɛ d'u ma bon après bon voilà mais a bɛ dépend généralement sukoro yɛrɛ bɛ cogoya min a tigi yɛrɛ bɛ cogoya min et tout mais aw b'aw hakili to dɔrɔn diabète fila saba ninnu na olu traitement ninnu généralement ni dɔgɔtɔrɔ ye mun fɔ aw ye a kan ka se k'olu bato parce que olu de b'a dɔn mais an b'a ye k'a fɔ kuma caman eh, n'i ye pikirini ko kuma fɔ banabagatɔ ye dɔrɔn eh, dɔw b'a fɔ aa o kɔrɔ de ye ne ka jabɛti man ɲi ne ka jabɛti ye tiɲɛni ni fɛnw kɛ bon a kɔrɔ ba t'o ye généralement n'i ye o yɛrɛ furakisɛ n'i ye eh, insuline ditɔla ye o cadre ni fɛnw kɔnɔ c'est pour que an kana se o niveau la donc aw kan ka se ka o fura ninnu bato ɛɛ bon bibi in na kɔni an bɛ foli bila ka taa an ka jamana mɔgɔw ye parce que hali n'i y'a ye k'a fɔ ko anw bɛɛ formera parce que jamana ka bolodalen de don pour que ka se ka mɔgɔw furakɛ ka mɔgɔw former ka jamanadenw furakɛ ɛɛ caman kɛra dɛ mais halisa belebeleba de bɛ yen belebeleba de bɛ yen parce que mali kɔnɔ eh, bi k'a fɔ ko eh, centre bɛ yen eh, mali gouvernement centre bɛ yen dɔgɔtɔrɔsobaw dɔgɔtɔrɔsobaw mali dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ k'a fɔ ko centrew créelen don pour que ka jabɛtitɔw furakɛ ni fɛn minnu ka kan k'olu kɛ u ye ɛɛ halisa caman kan ka kɛ o fɛnɛ na caman kan ka kɛ o la ɛɛ olu kɔfɛ formation ni centrew fɛnɛ kɔfɛ ɛɛ jamana fɛnɛ kan ka hakɛ to ɛɛ jabɛtitɔw ka ɛɛ furakɛli la ɛɛ parce que hali bi an bɛ se k'a fɔ n ye mun fɔ furaw bɛ yen minnu ma se mali kɔnɔ sisan an ka assurance bɛ yen assurance amo bɛ yen fɛnw bɛ yen mais fura dɔw bɛ yen hali bi olu tɛ amo kɔnɔ n'olu sɛbɛnn'i kun olu bɛ i bɛ taa san i yɛrɛ ka wari de la bon insuline kura minnu fɔra n'an da sera olu ma olu tɛ amo kɔnɔ donc laɲinikan don eh, k'a lase jamana mɔgɔw ma n'u tulo b'an na ka se ka olu fura ninnu u bɛ se ka don AMO kɔnɔ cogoya min pour que ka se ka dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ ka baara nɔgɔya et puis ka se ka sɔngɔ fɛnɛ bin kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko eh, prévention ou bien kɛnɛya o y'a ye k'a fɔ fɛn minnu fɔra i ye k'i bɛ se k'olu kɛ mais n'i tɛ se k'o kɛ i b'a dɔn kɔni prévention ko kuma tɛna f'o la traitement ko kuma tɛna f'o la donc hali bi jamana mɔgɔw k'u hakili to jabɛtitɔw la ka furaw ko nɔgɔya parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ jabɛti filɛ nin ani bana wɛrɛ caman de bɛ se ka tugu ɲɔgɔn na ni o bana fila bana saba bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko olu furaw sɔngɔ fɔ généralement n'i y'a lajɛ an ka mɔgɔw mali la eh, sɔrɔw ma bon kosɛbɛ bon hali n'a sɔrɔ sɔrɔ ka bon mɔgɔ kelen e de bɛ jɔ n'o bɛɛ ye donc a ma nɔgɔn hali bi jamana kan ka se ka dɛmɛ kɛ jabɛtitɔw ye furaw sɔngɔ ko la ani eh, voilà structure wɛrɛw dayɛlɛlen na centre kɔnɔ spécialement pour que furakɛli ka se ka kɛ a hukumu kɔnɔ